Benvenius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'atòngiu.

Unu bisu. Drommiu in d-unu letu mannu, apu bisau a longu de podi bolai in su cielu limpiu andai e torrai, castiendi de susu chentza ingannu. Cumenti unu pilloni in libertadi, bessit e torrat a pustis a su niu de candu obrescit fintzas a scuriu, cichendi de papai ierru e istadi. Bella meda custa vida sana e pura. Aculiendi de mata in mata in paxi, castiendi beni di atesu su nuraxi e pensendi cantu praxit sa natura. Mengianu mi ndi scidu in s'aposentu, solu, chentza de nisciunu cumpangia, de bonu umori, prexau e cuntentu. Su bisu acabau, abarrat sa nostalgia de bolai artu, atentu, in movimentu, is pes in terra e torru a sa vida mia. Ita cosa bella chi est a bisai, me is bisus, podeus bì totu is disìgius chi teneus e chi cancu 'orta timeus fintzas a ddus nai a boxi arta. E est berus, poita candu unu bisat, a bortas fait bisus de disìgius, cumenti a candu podit disigiai una femina, ma funt bisus chi no podit contai a atra genti, funt Cumenti chi siat unu segretu. E su bisai est sempri bellu poita ca a bortas su bisu est su pentzamentu chi unu podit tenni a intro de dì e a su noti mancai si crocat cun custu pentzamentu de solitu bellu e ddu bisat mancai po pagu tempus de sa noti però est cumenti nai u' disìgiu u' pentzamentu chi at tentu a intr'e dì chi a su noti nci arrennescit a bisai A bortas cosas bellas, a bortas cosas malas, ma naturalmente ci funt cosas chi de is bisus no fait a contai a atra genti, abarrant unu segretu po cussa persona, insoma. E cumenti as nau tui, bisus ci nd'at bellus e lègius puru, poita in sa poesia cosa tua eus intendiu bellu bisu de u' pilloni chi bollat e andat de mata in mata, però cancu 'orta no funt aici bellus. Certu, poita ca a bortas, cumenti fia nendi prima, nc'at bisu bellus cumenti a candu unu disìgiat una picioca, ma nc'at bisus bellus in su propriu, cumenti su de sa poesia, ca meda bortas disigiaus una cosa chi no nci arrennesceus a fai in sa vida, poita no est sa portada nosta, de podi bollai. E sa poesia de prima narat pròpiu custu, ca a bortas disigiaus de bolai po biri sa terra, is òminis e sa natura de s'artu, e bolai de una parti a s'atra e quindi a biri cun d'un'antru ogu su chi est sa vida, de aculiai de mata a mata e de tenni unu modu diversu de biri sa vida. Ma custu abarrat u' bisu e difatti candu a mengianu s'ndi scidaus e poneus is peis in terra depeus cumprendi ca sa vida est tot'atra cosa. Però fait semper prexeri a fai bisus de custu tipu poita unu si ndi pesat prexau e cuntentu dopu una noti de sonnu insoma e unu bisu specialmenti de custu tipu. Poi ci at bisu legiu puru. Nos si praxit a contai bisu bellus, ma bisu legiu purtropu ndi feus totus, magari de unu tipu o de s'atru, ma ci funt cussu puru, ma spereus de contai sempri bisu bellus cumenti su disigiu de bolai cumenti is pillonis.

Scimingiau est candu s'omini dopu essi fatu u bisu o puru dopu chi s'est dromiu a totu noti si ndi pesat a mengianu scimingiau stontonau magari appena at postu is pes in terra de su lettu e ancora esti strombuli strombuli de una parti a s'atra e no est ancora cumenti a nai beni prantau in terra ma scimingiau podit essi de conca puru poita unu appena si ndi scidat cumenti a nai su modu e pentzai no est cumenti a candu A intre dì ca unu est prus lùcidu de conca nci arrennescit a pentzai e a fai cosas in modu prus allestru de cumenti 'e candu est pesau, poita appena pesau parit chi unu no tengiat is ideas craras, eccu poita naraus ca est totu scimingiau, est riferiu a cussu ca unu, dopu chi si ndi pesat, no tenit ancora is ideas craras, abarrat a pogheddu scimingiau po cancu minutu, insoma. e sa rexoni tocat a si ponni in motu pagheddu cumenti is machinas po arrexonai beni. E u antru diciu chi podit cratzai beni cun su bisai ita podit essi. Tipu s'amori e su tussi no si podint cuai. No fait a fai finta de no essi innamoraus, berus? Candu s'omini est innamorau, a chi est abituau a ddu connosci in periodus normalis, no fait a ddu cuai poita ca tenit u modu 'e fai siguramenti diversu. Tenit u' mod'e fai chi si cuncordat si bistit in d'u'antru modu, si castiat ua femina cun d'un'ogu diversu e quindi s'omini innamorau non nci arrennescit a cuai custu innamoramentu e de conseguenza tenit u' mod'e fai chi est meda diversu de atrus periodus poita ca pròpiu s'amori ti portat a custu, a sa conca, a pentzai feti a sa persona innamorada, trascurendi su chi funt is atras cosas chi mancai fadiasta normalmenti in modu prus normali cumenti sempri, insoma. Est pròpriu u' fortza de sa natura custu amori. Contami cancu atra cosa chi narat sa genti antiga asuba 'e s'amori e is innamoraus. E una cosa chi podit cratzai beni po is innamoraus e chi fait arriri, poita custu est u' diciu nàsciu aposta de sa genti po arriri, est Sa fèmina prangit sa dì de sa coja, s'òmini a pustis. Custu fueddu mannu est spiegameddu. E sa fèmina prangit sa dì de sa coja, ma prangit poita ca est cuntenta, poita ca at ragiuntu su scopu de sa vida sua, a si cojai s'òmini suu, s'innammorau suu, su picioccu suu. E quindi prangit de felitzidade insomma. Nant ca invecis s'omini prangit a pustis poita poita ca s'omini dopu coiau depit cumentzai a cambiai modu 'e fai, a bessi prus pagu, a frecuentai prus pagu is amigus, poita poita ca depit abarrai cun sa pobidda e quindi su prangi a pustis 'olit nai custu, prus pagu libertadi, prus pagu amigus, prus pagu bessidas e prus pagu divertimentus po is chi connosciat prima amigus o parentis o bixinus de domo ma naturalmente po donai meda prus cumpangia a sa femina chi at coiau e quindi a sa pobidda chi tenit in domo, insomma. Mancu mali chi est una cosa po arriri, chi nuncas no si at a coiai veramente nisciunus. Deu ti ringratziu poita s'as fatu arri meda oi bu e gratzias po cussa poesia a su pessu bisu. M'at fatu prexeri a mei puru a s'essi fatu cumpangia, però eus de si torrai a intendi a lestru cun un'atera poesia ancora mancai prus alligra de custa. Atras bortas. Deus bollat.